Is ar an gCeathrú Rua i gContae na Gaillimhe atá mé an tseachtain seo agus tá neart ullmhúcháin a dhul ar aghaidh anseo faoi láthair. Tá Beofest ar ais don dara bliain as a chéile le ceoltóirí ag tíocht ó cheann ceann na tíre. Labhair mé le Tony Mitchell, bunaitheoir Beofest. Tá sé ag dul ag tosú arís amáireach. Beidh bannaí mór cáiliúil mar Big Generator, Joe agus Steve Wall as The Stunning, Tommy Fleming, John Beag agus na hAncairí i mbliana agus arís i mbliana beidh an airgead uilig ag dul go Cancer Care West agus Ospís na Gaillimhe. Agus tá muid uilig ag seasamh suas le chéile ar son an cheantair. Beidh daoine ag obair ann saor in aisce, tá na bannaí ag tíocht saor in aisce, beidh daoine ag obair ag glanadh agus ag tarraingt piontaí ag obair sa bheár agus fair play dhóibh tá siad uilig ag tíocht le cabhair a thabhairt go mbeidh muid in ann cabhair a thabhairt agus rud eicínt a dhéanamh go duine eicínt eile. Fágfaidh muid Conamara agus bogfaidh muid ar aghaidh go dtí an bpríomhchathair agus tá an dráma Moment leis an compántas Tall Tales ar siúl in Amharclann an Civic i dTamhlacht faoi láthair. Tharraing an dráma neart cainte sna meáin nuair a bhí sé ar stáitse i Londain agus tá scoth na n-aisteoirí Éireannacha ag glacadh páirte sa dráma cumhachtach seo, leithéidí Maeve Fitzgerald, Ronan Leahy agus Kate Nic Chonaonaigh. Dé Céadaoin seo chugainn beidh siad san Uaimh i gContae na Mí agus tá tuilleadh dátaí le fáil ar Tall Tales. Stad IE. Damhsa anois agus thug muid cuairt ar Ionad Chois Locha i nDún Lúiche i nDún na nGall i rith na seachtaine. Is ann a chas muid le damhsóirí ó ar fud na cruinne agus iad i mbun cleachta ar an seó nua damhsa, Nochtú. Is é an damhsóir cáiliúil ó Riverdance, Breandán de Gallaí, stiúrthóir an tseó nua damhsa seo agus labhair muid leis faoin méid atá ann don lucht féachana. Tá nochtadh nochtaithe agamsa le rud inteacht eile a thaispeáin don don duine a bhfuil suim acu sa damhsa Gaelach. Tá an damhsa Gaelach i bhfad níos comhaimsearthaí. B'fhearr liom rud inteacht eile a dhéanamh leis an damhsa, b'fhearr liom carachtar a chur isteach sna damhsóirí nach bhfuil siad ina seasamh ansin ag déanamh céimeanna agus sin go díreach é. Tá mé ag úsáid Stravinsky. ceol clasaiceach, tá mé ag úsáid Imelda May, tá mé ag úsáid Leonard Cohen. So tá an, tá an damhsa féin cineál aistrithe agam ar bhealach agus eh, tá mé ag déanamh go mbeidh seo an chéad ghlúin eile ar bhealach don damhsa Gaelach, bhuel sin atá mé ag súil leis cibé. Dé Luain an t-ochtú lá déag den mhí seo a thosós an seó nua damhsa seo Nochtú i dTamhlacht i mBlá Cliath. Beidh an seó seo ag dul ar chamchuairt freisin, tabharfaidh siad aghaidh ar Leitir Ceanainn, ar Siamsa Tíre i dTrá Lí, ar Luimneach, ar Ghaillimh agus ar Chorcaigh, bígí ag faire amach dó! Idir seo agus sin, bígí i dteangmháil liom ag imeachtaí ag TG4, stad-IE.